tikulandireni ndipo ndi program yapadera ya Scoop talk show pano pa Scoop active sports komanso uh, talk sport pa youtube komanso uh, facebook channel yathu onse tikukamba za Scoop talk sport komanso uh, page ija ya scoop active sport the main one so uh, mu programu ino tikhala tikukhudza nkhani zosiyanasiyana ndipo zikhale zokhudzana ndi zamasewero zokhazokha we talk of uh, Airtel top 8 we will be building up tikhala tikupanga build up ya masewero a Airtel top 8 otsiriza fixture yotsiriza mchaka chino cha 2025 kukamba za silver strikers komanso anyamata a big bullets nde kodi zikhale motani potengera kuti akhale akuthambitsana ndithu kuonetsana msana wanjira kuti iwe utha kulowera tsidya la uku ndikhale ndi y star the great man amene akhale akutifotokozera bwinobwino ndi analyst wathu wa programu yathu ya lero pamene tikhale tokamba za airtel top 8 tikhalenso tokamba za week number 13 ya tnm super league kuti ikuoneka motani potengera kuti amasewero alikuswa nkhani kani tikukamba za Saturday komanso Sunday pa 19 komanso 20 uh, mchaka um, chino cha 2025 mwezi uno wa July uh, mchaka chino cha 2025 zonsezi tikhala tikupanga uh, ndithu kukufotokozani bwino bwino kuti Airtel Top 8 mbiri yake ndi yotani matimu atenga motani zikho uh, chikho chimene cha Airtel Top 8 komanso kuti kodi kupita chitsogolo matimu akuyenera kupanga zotani tikulandire uh, Y Star mu program ino after a long time titakhala pansi nkukambirana zokhudzana ndi nkhani za masewero pa page ino ya Scoop Talk Sport komanso platform mu mapulogalamu athu osiyanasiyana ya zikomo kwambiri m'sangalatso pondilandira mpulogalamu ino after missing a long time ma programu athu okhudzana nkhani za mpira uh, finally I've been uh, privileged yes to entertain

komanso anyamata a Mighty uh, I mean rather uh, FCB Nyasa Big Bullets kuti ukuwaona bwanji masewera amenewa going forward as we are building up for that yeah okay.
uh, m'sangalatso akhala masewera ovuta kwambiri mm -hmm. potengera ndi matimu amenewa Bullets komanso Silver Strikers Yes. ndi matimu akuluakulu Malawi muno everyone we can't talk about football in Malawi without mentioning matimu a- awiri amene Mhm. so going into this cup final i think uh, azakhala masewero ovuta potengera kuti uh, peter mponda amene ali mphunzitsi wamkulu wa fcb nyasa big bullets akhala akukumana ndi amene anali assistant wake

uh, uh, Chinem, I mean top eight. Yeah, the top eight.
Yeah, yeah, before, yeah, before before Blue Eagles. Before Blue Eagles win in 2018. Uh, tikunena kuti asana wini amene wa a Blue Eagles Silver Tigers nali wayamba. Yeah. Uh, kufotokoza za zigoli za uh, Stuart Mbunge yemkanfoja atapanga mistake ndipo penalty yomweyo idali uh, ndithu yonera Blue Eagles kuti ikatenge chikho chimenechi komanso idazapambananso uh, Silver Strikers mu chaka cha 2019 kunena za 2019 uh, champion kuti analinso iwowo ndithu kuchoka apo 2021 2020 kunalibe chifukwa cha uh, covid-19 imene idali mliri umene woopsa ndithu umene udatenga anthu ambiri pa dziko lapansi 2021 bullets kuwina Wanderers idazapambananso chikho chomwe chonga chomwechi mu 2022 kuchoka apo 2023 24 ndi Bullets komanso atawine ndani season imene ikubwerayi Tikane- tikatengera ndi mbiri yes imene chikhochi chikubwe- eh, chikubwera ah, kuti tikupangaso za final ina ya 2025 yeah, tikatengera mbiri mbiri taunena kuti Uh, Bullets they have uh, upper chance to win this trophy. Upper Poten- hand? Yeah. Okay. Uh, potenga kuti chiyambireni chikho chimene chi 2017 Mhm. uh, bullets ndi imene yawi- yawina katatu konse Mhm. you know and uh, silver uh, yawina kawiri uh, tinaona kuti bullets they have dominated this trophy why because kuti tiona apapo kuti na from 2017 eh, uh, it was i think uh, silver strikers ndimene Silver inapambana against mighty wanderers you understand so uh, mene ndanenera muja kuti masewero akhawovuta potenganso kuti matimu uh, sa- of course matimu onse sakuchita bwino kwenikweni pa ground tikatenga ndi mmene mu super league iwa- ikutani Ikuendera. ikuyendera Mhm. komano ndikhulupira kuti ah, matimu onse azationetsa mpira wabwino chabwino uh, kupita chisogolo uh, amuna in the build up of this game kuona mphunzitsi peter mponda amene akuphunzitsa bullets padali pano Yeah. anali last season ku timu ija ya silver strikers now he is in charge of bullets uh, former assistant wake ndi amene akugwiritsa ntchito am- ndi amene akuphunzitsa timu imene ya silver strikers kodi uh, mgangira mwina nkupanga undermine ma chances owina uh, o- m- undermine peter mponda mwina ma chances owina yeah, title ndi, imeneyi yeah, ndizotheka i think Uh, over one year uh, peter mponda ali ku silver strikers komanso peter mgangira ali assistant wake Coach, yes. so matekiniki ena ndi ena amene peter mponda amagwisa ntchito ndikhulupira kuti peter mgangira akuwadziwa bwino Mm. uh, potenga their last meeting matimu amene kukumana kwao komaliza akumana mu chikondwero chija chomwe tikunena kuti fcb nyasa big bullets

ndi ndi mapuleya otani kupita mu game imeneyi tikunena za goalkeeper george chikooka yeah you know flames material yeah you know george chikooka ya, is one of the best goalkeepers ku Malawi kuno yes uh, potengera ndi performance yomwe akumatiwonesa akakhala pa ground silver strikers komanso ndi matimu ena mm -hmm. even we can talk about the,

amenewo ah, sang- i think sangaiwale za Chisisi Maonga ali ndi chinsisi china chake mwazina lake chinsisi mwazina lake basi i think amene ndi amene tuona kuti ndi mapuleya amene angathandize mu finals chabwino um, masewero amenewa nditu akhale ovuta mukulankhula kwa ystar kuti uh, akhale masewero ovuta but we talk of bullets man yes individual performance I talk of wongani longo um, you know, we talk of uh, chimwemwe i mean chikumbuso salima rather yeah, i exactly talk of uh, peter mponda is, i mean peter banda is back uh, uh, Babatunde Adebochu, the main man up front there, talk of uh, Hassan Kajoki now wakubilo kwambi ndi mkuzi Peter Mponda in his era at Bullet talk of uh, uh, blessing joseph at the back talk of um, player amene akuima so chaunango agumbo Yeah, yeah, we yeah. talk of uh, uh, blessings mpokera at the course. back there kupita masewera amenewo maplayer bullet Yeah. akachitenga chinthu chotani komanso Ti- ti- ti- sitikambe game imene isanakambe

you understand Yes. ndikunena ichi chifukwa choti maplayers amene akutchulidwa we are talking about Lloyd Banega Aaron yes Mm. ndi amene alinso key player even ku national team you understand yes so uh, i don't think it will be easy match for fcb nyasa big bullets komano uh, i think they have chance to win that match potenga kuti maplayers amene akutchulidwa apa ndi amenenso akuchita bwino mu ligi imeneyo ya ku Malawi we are talking about TNM Super League mapuleya zake ndi omwewa Tikunena za Lloyd Banega ndi captain wa FCB Nyasa Big Bullets I mean uja ili ngati injini injini ya FCB Nyasa Big Bullets Well, uh, I can agree with you that he is an engine for the side uh, we talk of FCB Nyasa Big Bullets. Koma, what are your messages to the uh, supporters supporting those two bi- uh, brilliant teams? yeah cho- choyambirira n'choti masapota chomwe tingawauze one Mhm. ya tikapita ku nkhani ya mpira nkhani ya mpira we have to expect three things zinthu zitatu yes pamakhala lose draw komanso win so message ya ine ine uthenga wa ine ukupita kwa masapota onse ambali zonse ziwiri kuti mumpira muli zinthu zitatu if our team lose we have, have to, to accept it. To accept it. Yes.
ziwawa kumpira ndi zakalekale we have seen, we have seen silver strikers players supporters uh, uh, brings a violence

uh, the, pattern, uh, the penalty miss of Harry Nyirenda mu my previous yeah. system amene apita kumbuyo yeah, tukamba za tukamba za Blue Eagles Stuart Mbunge komanso Harry Nyirenda wa Mighty Wanderers yeah uh, ndikumva kuti every cup final imakhala yovuta kwambiri mhm. ija timanena kuti wachiona ndani amene ali ndi mwayi amatani amaule so uh, nkhani ya penalty penalty wina aliyense amatha kumisa penalty Hmm. but i think i- ikafika nkhani ya mapena let's give someone amene timatani timakhulupirira kuti uyuyuyu i think atha kutinyamula so uh, it was i think 2017 wanderers and uh, uh, silver strikers Silvers. uh, game imene inati i think draw and uh, mo- going into penalties hale nyirenda was the last man to take penalty for one, wanderers and he missed it See? That give them a huge chance for Silver Strikers to, to win, to win to, that to title. Win it, yes. Yes. Okay, uh, ndi program ya Talk Sport Special pamene amwene uh, mwangotipeza kumene kuti tikupanga zotere koma iyi ndi Talk Sport Special program ndili ndi Y Star ine ndi Leonard Mposa Junior mu program ino imakhala nthawi zonse ndikupatsani ma program onga onga omwewa ndi akatswiri athu osiyanasiyana koma mu programu yathu ya lero tili ndi uh, scriptures wamkulu ndithu uh, the main ceo wa, wa, wa uh, script platforms pano pa script uh, platforms zonse zokamba za youtube komanso uh, facebook kuti timachita motere nthawi zonse ndipo maprogramu athu okhazikika amenewa ali pa monday komanso uh, friday week in week out timakhala tikupatsani maprogram onga omwewa kuchoka mu uh, mu nkhani yokhuzana ndi airtel top 8 wester uh, u- u- tingakambe bwanji osakamba program ya talk sport siyapo nkhani zokhuzana ndi tnm super league tukamba za uh, week number 13 ya tnm super league chifukwa tikulowera ndi towards to the end of the first round of the tnm super league kodi matimu akuchita chotani tikunena kuti masewero adaliko ankhaninkhani komanso aliko ankhaninkhani koma ife sitikamba zokuti adaliko we have to look forward into it kuti fixture ilipo uh, ndipo a sulom asimikiza kuti mighty wanderers ikumana ndi mzuzu city hammers komanso apa paka- paka- pazakhala pa kamuzu stadium komanso karonga united ikumana ndi Blue Eagles pa Karonga. Civil Service United izakumana ndi Songwe Border eh, Border pa Civil. Komanso pa Sunday pa 20 uh, mwezi uno wa 7 July uh, I mean pa 2025 kuzakhala Kamuzu Barracks komanso Mighty Tigers. Ekhaya ndi timu ya Moyale Barracks pa Kamuzu komanso Chitipa United ndi Creck Sporting Club. Mwina Waista ma fixture ndi amenewa uh, mwina nkuona motani potengera kuti ndi ma fixture ndi ma fixture uh, abwino ndithu uh, amene uh, bungwe la Super League of Malawi kudzera mwa uh, amene amapanga za ma fixture atiuza kuti

ndi matimu oti eh, especially this Mighty Tigers ndi timu yoti each and every year imapanga struggle to survive in this eh, Super League you understand komano amagulisa ma players you understand komano samatha kupeza ma replacement oyenerera kuti ah, aonjezere mphamvu zomwe atani achosa zija

yeah you know karonga united pakhomo you know ndi ingwina Yeah, yeah, yeah, Izo yeah. zi- zi- zimaluma ndi You talk of wonders, they know that. Eh, wanderers zimaziwa bwinobwino za karonga united komano uh, choyambirira t- tikatengera ndi matimu onse awiri blue eagles komanso karonga united ndi matimu oti akupanganso struggle mu chani mu tnm super league kuti apeze chipambano kumakhala kovuta kwambiri so mphamvu zawo ndi zofanana potengera kuti uh, ya stadium ya karonga ndi yovuta kwambiri kupita ma- ma- matimu ambiri tukamba za even peter mponda even pasuwa amaziwa za stadium ya karonga united of course uh, mphunzitsi ameneyu wa blue eagles tukamba za deklerk msakakuona achitenji kuti akatole three points pa stadium imene yeah choyambirira you know uh, first they have to study kuti kodi uh, kalonga united ikusewera motani you know kalonga united ikakhala kuti ili pakhomo uh, ndi timu yoti imavuta kwambiri ngati mmene akunenera kuti even uh, Blue Eagles i mean this fc Bullets, nyasa Big Wanderers. Bullets, even wanderers makozi tino Um, akafika apa amapanga struggle kuti apeze wake

Nima- So- eh, ndinamumva abas makawa akunena kuti timu ndi yabwinobwino Yeah. imene tingafunike ndikungolimbikitsa anyamata kwawo zazachita kuti mukafika malawa Pangani zangu. Exactly.
that's what uh, abas makawa thought was So on the border, you know, I think one of the factor yomwe ikumapangisa matimu achichepere amene angolowa kumene azichita bwino. One ndi

Mu off season timakambirana ndi Ben Mbilia wake kunena kuti kodi matimu akuyenera kuchita zotani for uh, we, we, we were there discussing about every team and every structure of what they can do, what they can done, what sort of uh, structures can be done for them.

skate okay choyambirira iweyo munthu eti ngati iweyo ukupanga ukufuna upange achieve china chake choyambirira you have to work on yourself choyambirira yes kuti kodi inuyo pa inu nokha ukupanga zotani you understand so team one timu ngati sikuchita bwino ndizovuta kuti sponsor abwere poyera kuti ah, ah, athandizire timu

uh, fifa ndi imene ikhale kuti they have an expenses of their shirt you see sponsor you see which means kuwina kujako ndithu kuli uthenga wina wake
okay yes uh, we were talking about uh, chelsea having a, a deal sponsor by fever yeah so ndi after chimodzi they crown the champion yeah so ndi chimodzimodzi matimu aku malawi i think uh, aphunzirepo kanthu choyambirira they have to azikonzere iwo okha kuti kodi kuti tizichita bwino tingapange bwanji ndi kuti tipeze sponsorship tinga- tinga- ti- tingapange bwanji panopa mpira ndi business yes you understand Uh, tikakamba nkhani zimenezo ndi peni ndi kuliso sunday masewero apakati pa Kamuzu Barracks komanso timu ija ya Mighty Tigers. Tigers being struggling in this uh, TNM Super League campaign komanso taona Kamuzu Barracks struggling uh, kuti ikapeze 3 points ya Sulom imene imaikidwa pa table kuti kodi uh, ndi zotani kuti uh, timu ya Mighty Tigers ya abambo Alfandika komanso Leo Mpulula ichitenji kuti ika- ikagonjese timu imene ya the Yellow Submarine

Uh, what sort of uh, i- identity? Yeah, I has to think be game done? imene ndikuipasa kamutu palace potenga ndi uh, the- their players imene akusewerera komanso ndi mighty tigers imene ikupangira struggle you know you are talking of the same story kuti mighty tigers they are in Zoo city hammers they are on the same route they are selling but they can't uh, bring back the replacement amene angathe kuti azathandiza to survive this league timu timu ya Mighty Tigers uh, tikukamba ndi maprogramu ena ambuyo mbuyo mm. timanena kuti uh, team ya Wanderers being a oldest team in the country of course being having survived in in the different campaigns m'mbuyomo mm. so ndi chani chimene ingachite until now they don't have a little structured

salary to give each and every player salary kuchokera kwa munthu is not easy my man Ah, so so uh, just to look into it mm. uh, ndi ndani mwina ali ndi authority yopezera ma players ma ma sponsors Ah, in general kumene kucha ku bambo alufandika ndi amene tingapatse ah, udindo wonse kuti ayiwo achenda amene amayenera kuti azithamanga pa ground wina aliyense uh, we can't talk about football osatchula bambo Alufandika Mhm. akhala ku nkhani za mpira since a long time Mhm. you understand i think ameneyo ndi amene akamayimira kuthamanga thamanga kuti apeze sponsor ndithu zitha kuthandiza timu ndi timu yabwino yakhala ikupanga produce ma player amene tikunena panopa amapanganso represent chani ma clubs akuluakulu we are talking about uh, Peter Cholopi Masiya himself, Manda. eh, Stanley Sanudi, Masiya Manda. Masiya Manda, you Yes. see, Yamikani Chester. Onse aja kuchokera kuchani kwa Azam Tigers. Uh, I mean this is Mighty Tigers. Mighty Tigers, you see. Komano chikungosowekera uh, ukadaulo wina kuti uh, bambo alufandika apeze ndithu sponsor azitha kuthandiza timu ndi timu yabwino Uh, Ekhaya FC

I think these days they have done at least better. You know, they come from draw against the Silver Strikers. Uh, timu yomwe yoti wina aliyese akamapita kuti akakumane ndi Silver Strikers amakhala amakhala ndi mantha ndi kuti kuti zikatithera bwanji komano of course they managed at home to get a draw against the Silver Strikers Eh, kusonyeza kuti ah, moyale pang'ono ndi pang'ono ikutani Ubwera think- ndithu eh, kazi Do you think Moyale was satisfied with, with that result? Ah, no ka- ka- ka- tikunena kuti ayi chifukwa choti ndi amene amatsogola see so ah, i think so anali masewero ovuta komano i think draw imene ijayi i think inathandizanso kuti silver strikers iz- izitolere izikokere komano eh, ikupita masewero amene ekhaya ikuchokeranso kogonja ndi mighty wanderers

Chabwino, masewero ndi amenewa adzakhale akuseweredwa ndithu pa Kamuzu Stadium koma tikuona Chitipa United nayo being struggling to climb up eh, maybe at least eh, top 10 uh, ikumananso ndi timu ya Creck Sporting Club imene sikuvutika kwambiri kuti ikapezeke mu, eh, eh, mu, mu, mu top 8 season ino itatsiriza top 8

Oh, what sort of decision was that?
No, I think eh, choyambirira I think tinganene kuti maybe sanapeze uh, first 11 eh, yabwino kwa iyeyo I think so Kukreki. kukreki iyeyo I think sanapeze first elev- first 11 yake iyeyo watenga choti uh, kumalo kuja kuli osewera ndi so uh, each and every player they have to show up for the coach kuti ali ndi potential ali ndi kuthekera ndithu otumikira timu imene ya creck sporting komano uh, i think you have to give him time choyambirira ndi chimenecho timpatse nthawi ndithu ndi coach wabwino Tak- takhala tikumuona akutengetsa zikho ku- zimene ku- of course you know winning uh, fdh cup against uh, the champions of course fcb nyasa big bullets so zikusonyeza kuti ndi coach wabwino Ah, yes ndi kochi wabwino ndikunena kuti ndi kochi wabwino ndi tikakamba uh, during the off season tikakamba za chitipa united yes chitipa yeah, it is a, a border post team yes as as long as uh, mena uh, mene timadziwira kuti kuchitipa ndi kuli maboda ambiri amene tima- timatuluka kupita ku tanzania uh, there also a lot of companies that side uh, why uh, shouldn't the company come and support Chitipa United potenga kuti this season iku ikupanga struggle kwambiri atagulitsa mapuleya awo ofunika talk of George Koga being sold in last season uh, uh, uh. So, I mean, summer transfer kuti kodi zimenezi zimachitika motani matimu a mabodawa akumasowanso masponsa kwenikweni ya kuyambirira uh, mmene tanenera mwachoti nthawi zambiri awa ma managing I mean marketing director ma directors I mean amayang'ana uh, ma, ma, you know sometimes even majezi achawo ndi ndalama sozapadera yes yeah. if they can manage to have more jerseys kugulitsa mwa mitengo ndithu yoti amalawi atha kutani atha kufikirapo i think they can also get money you understand Eh. komano ndikhulupira kuti ah, akuluakulu amene amayang'ana matimu samakhala serious kuti ah, apeze sponsor kuti azithandiza ma you know ma sponsorso amatha kuona kuti kodi tikapanga sponsor team ife ngati ti- ah, Ngati company ipeza ma benefit otani. what are the outcomes you see

kupita pa uzipita pa sukulu mhm. komano you can't say kuti player akulandira ndalama zochepa you know pano mmene kwacha yakwera mhm. akulandira ndalama zochepa kukhala pa lendi kudya kaya kwawo kumudzi akudalira iweyo mhm. akulandira ndalama zochepa he can do better pa ground ali ndi ma stress ena it can't be it can't be it can't be that's that's can be in in the saying of uh, uh, in the talk of uh, wasta in this program kuti kodi nkuomba mkota motani nkhani zimene tinali nazo kuti tikambirane za ku malawi ndi zomwezo koma mwina under 20 waisatira bwinobwino uh, idali ndi uh, idali mu finals for Yeah. the first time in Of course, 22 of course. years Yeah. yeah, it was there the final kuti tagonja ndi south africa ndi zigoli zitatu kwa zero tidakwapula matimu onse kumeneko amene amativutisa tikukamba za zambia tikukamba za angola tikama- tikamakumana nayo imakhala ikutivutisa koma south africa ndiye yotamikayo Oh. jenisa malawi ndito choyambirira Mwina- mwina mwina before you start answering that question Yes. are you sats- are, are you satisfied with that uh, result from our boys under 20 no ikakhala result ya final third ija yet like finals i major i'm not satisfied with that result sitimayenera kugonja up to zigoli zonse zija komano choyambirira i think i have to congratulate watch the boys the boys as well kuti i think apanga agwi- anagwira ntchito ndithu yotamandika kuti afike mu finals Ah, komanso chomwe ndinganene ndi choti

uh, player yo ma interest alipo ndithu ma clubs ambiri eh, even here in South Africa ma clubs ambiri ndithu they- they are interested to have him komano choyambirira i think you have to look for his future choyambirira kuti kodi tsogolo lake ndilotani Ndilotani, yes. asangopanga chiganizo kuti ah bola akupita kunja without looking forward kuti kodi club yomwe akupitayo uh, mu project yake ndiyotani you know? sometimes zi- zinthu zimativuta for maybe to say ah chifukwa choti akupita kunja basi apite komano choyambirira even kunja ku, ku europe ma players choyambirira amayang'ana ndi ma project amene awapangira present kuti ah, uh, kupita chisogolo ziziyenda motere motere motere zimene zichaze ife ngati amala sitimatani sitimayang'ana chifukwa chake ma players aja akapita kunja two months uh, one year even osakwana even a season player uja amakhala kuti watha chani out of fashion ndi ntchito ndi ntchito ya uh, sporting director uh, wa national mm. zokamba za uh, kuti kupezera ndithu ma realistic

chifukwa ngati timu iyi tingailuza mchifukwa cha ameneyoyo ndithu Yeah.
Komano uh, langizo langa lomwe lingapite kwa sporting director ndoti aonesese kuti timu iyi isasokonekere iyi ya ana iyi tikunena ya ana iyi osati zijazi osati awa- Yes. a- you know sometimes uh, cheat age eh, mm. kunamiza kwa zaka kuti ndi kumene kumapangisa kumaonongesa so mpira wao kumaonongesaso mpira wao komanso kulimbikira kuti maprogramu aja amene anayambisa kuti grassroot football eh, let's go with that one kulimbikira komanso even ma schools kumene kuti ma platform uh, a mpira omwewo ku school za school machani ma league aja

program imene tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi zamasewero zokhazokha kuti kodi ah, nkuchita motani ngati dziko kuti mpira wathu upite patsogolo tikukamba za under 20 imene inali ku ah, Vi- eh, windhoek imene ku ndiku namibia kuti kodi zinaliko motani kumene takambanso za airtel top ah, airtel top 8 final imene ilipo kumalekezero kwa sabata ino komanso tnm uh, week number 13 ndi imeneyi ikubweranso ndithu m'bwalomu pa 20 komanso 19 uh, July 2025 tikhale tikukambirana nkhani za kunja uh, pamene tikuti uh, matimu uh, akulimbirana ndithu kusainirana mapuleya osiyanasiyana tikukamba za Alexa- alexander isak amene wapangidwa approach ndi timu ija ya liverpool koma uh, Newcastle yati sikufuna kugulitsa koma Newcastle ikufuna uh, Ekitike wa Eintracht Frankfurt komanso Liverpool yapitanso kuti nafenso tikufuna Ekitike. Kodi zithe motani kumeko? Tikhala tikukambirana za Victor Gyokeres amene akukhala ngati pali saga yaikulu kwambiri mgwirizano ulipo koma sunafike kumapeto nkuti nkugwirizana kuti timu ya arsenal nkutenga ndithu mphangala yodziwa kugolesa zigoliyi Uh, ah, tikamba za noni madueke ameneyinso amene akhale akulengezedwa ngati osewera wa timu ya arsenal kuchokera ku timu ya chelsea komanso uh, cristhian mosquera ameneyinso wakwera ndege lero kuuluka kupita mu mzinda wa london kuti akamalizitse zonse zogwirira ntchito timu ya arsenal tikamba za uh, ameneyu joao pedro mnyamata wodziwa kugoletsa zigoli kungosewera magemu atatu okha kukhala champion wa uh, world komanso timu ya bayern munich pursuing to have luis diaz number 7 of liverpool kodi zikhala motani tikhale tikukambirana zimenezi ndi uh, uh, Wester mu program ino ya exactly Talk Sport special program imene tikuti tikambirane za masewero kuti munthu kuti ulinje kunjako Yeah. ndi pano pa Scoop Talk Sport tiyambe ndi nkhani yonena kuti liverpool ikufuna alexander isak mm. koma timu ya newcastle uh, akunena kuti sakugulitsa koma newcastle yomweyo ikukapezanso kuti ikufuna striker omwetsa zigoli wa timu ya frankfurt hugo ekitike atakanizidwa player a liverpool apitanso kukafunsira uh, mwina kuti atha kusaina hugo ekitike amenenso li- newcastle ikumfuna kodi newcastle nkukhala ndi mapuleya awiri isak komanso ekitike komanso timu ya liverpool nkusaina uh, player amene newcastle ikumfuna at this far Yeah, I think we, uh, uh, we have still more time, you know, kuti ma players atha kusaina player wina ali, I mean ma club atha kusaina player wina aliyense amene angatani. angafune Mhm. komano tinene tipange confirm pano kuti liverpool yati ndiyokonzeka kuti itha kupanga bid 120 million pound kuti atenge player amene alexander isak you know ali pali Newcastle said at any cost at any amount sakugulisa Alexander Isak No. ndizotani kutero a- atha kugulisa you know A- alexander isak is the best finisher in the world you know. uh, alexander isak kuti apite timu ngati ya liverpool itha kuimuyika line ya erling haaland you know amene cha zichito zichito zake ndi erling haaland osati kusiyana iyayi you know komano sometimes you perform better depending ndi club yomwe kutani klabu ukusewera. komanso maplayer quality yeah komanso liverpool iyo yo yati yati ngati siitenga alexander isak ali ndi kuthekera kolowera ku frankfurt yes mm. ukatenga player amene newcastle ikufuna mm-hmm. you understand kummawa kwa siku la lero tamvetsedwa ndithu kuti uh, frankfurt yakana ndithu ndalama zokwana 80 million pounds kuchokera kwa newcastle kuti atenge player ameneyo hugo ekitike tsopano so, uh, uh, hugo ekitike aho

kuchita kulembatu chikalata chino the petition kuti chino kuti kukapeleka ku maklabu a ku ma offices a timu ya Arsenal kuti sikufuna noni madueke Mm. ndi osewera otani Arsenal mapule- masapota a Arsenal ampase ni- uh, noni madueke nthawi kuti kuti apange uh, zimene amaziwa kapena ndi player otani no no noni madueke ndi player wabwino the best wing ndi player kuti amasewera mbali eti komanso i think uh, masapota a Arsenal afunika adekhe mm -hmm. you know maplayers sometimes they do better uh, it's up and down you know mm -hmm. so they have to give them time ampase time kuti akabwera atani apanga zotani mm -hmm. understand uh, ni makochi ndi amene amaona uh, kufunikira kwa player i think arteta and his management anaona chinachake mwa noni madueke He has been a key player for Chelsea. You understand? Mm -hmm. So I think he, they have to give him time. I think he, 60 million plus add-ons. Yeah. In the in the in the drama zimene yeyo atagulidwa pakadali pano. No, of course, potenga drama masiku ano. I think he can worth that money. Uh, he can worth that money. Mama Adweke ndi player wabwino. Ndipo ndikuza kuti athandiza mm, arsenal maybe kufika level ina yake you know arsenal ili of course ili ndi maplayers eti mbali mwa amene amasewera Yes. mbali yomwe amasewera noni madueke even this martinelli amathanso kusewera kuti I think it Bukayo Saka side. but even I mean this even yes Bukayo Saka mata ku left wing you know komano I think Saka amakhalaso ndi pa injury so mara akakhala Saka pa injury mbali imene ijaso Arsenal imene matatu imavutikanso chifukwa choti replacement wa kumene kuja ndi amene amasowekera bwinobwino kuti azitha kumapita kusogolo kuja azipanga pressure ngati mmene amapangira saka What, ab- what about Chelsea mm. um, putting on the price tag Nicholas Jackson 100 million pounds? what is it? Ah, that is crazy man that is crazy Nicholas Jackson can't be worth 100 that's, that's the huge that's crazy

Nicholas Jackson. This we are talking here is the biggest uh, platform for England mm. and across Europe. Sky Sports. Okay, maybe tinene pano kuti chifukwa chomwe a Chelsea akumpangira kuti Nicholas Jackson athawa kukhala ndi two pa mtengo umenewu. Uh, you know, Nicholas Jackson is just 23 years old. Mm. He's young, you know. That's why they give him seven years contract at Chelsea. Uh, pali maplayers ena uh, you see like Didier Drogba mm -hmm. nthawi yomwe amabwera ku Chelsea Didier Drogba was young of course you know? komano si masizoni awiri woyambirira samatani sanapange perform ngati mmene anthu amatani amafunira amaganizo you know? but at the end of the day he became the champion of the Europe ndipo ndi strike amene a Chelsea amadalira that's why so ndimeze mapanga so push kuti uh, Chelsea must believe the, uh, this uh, black African players mm -hmm. they know African players they have potential there is weak ha, uh, hard work in hard working, black yeah. players you know mm -hmm. so zimene zichazi ndimene zimapereka so confidence kuti I think Nicholas Jackson it can be like that of course Chabwino, a nkhani inanso imene ikukula kwambiri kunjaku njonena kuti timu ya Sporting Lisbon imeneyo ya mdziko la Portugal ikukanitsitsa ndithu maka pa ndalama zija zowonjezera amati plus add ons Mm. zimenezi za ah, timu ya Arsenal kuti zikufunika apereke 60 million komanso 10 million zina pound zowonjezera pamene timu ya Arsenal ikukana kuti sitingapereke 10 million yoonjezera kodi mm, mukuzimvetsa motani ah, nkhani zimenezi
yeah you know uh, victor ndi striker wabwino Mhm. if you remember very well i think uh, waseweelapo brighton Mhm. you know? but Brighton he didn't play for the main team he played for the youth one of course of course komano i think akuziwa bwino lomwe how tough premier league is komanso Yeah.
Conv- Coventry ndi imene anasiya yeah coventry wasewerapo komanso uh, titha kunena kuti uh, ma agreement the agreement is close of course player ndithu akufunitsisa kupita kuti Ku timu ya ku- Arsenal.
ya arsenal potenga kuti uh, timu imeneyi ndithu ya sporting yakhala ikupanga ndithu zothekera kuti victor apite ku saudi arabia with huge salary there you understand Komano puleyayo akuti inetu zimenezo ayi ndikumva inde zikoma. Komano mtima wa ine Uli kuti ku Arsenal. ukufuna chani? Arsenal. Ine- ine ndifuna kukhala chi- chigana uku ndifuna kukhala Ndikhale chi- gunners you know. So I think zokambirana zili kumapeto chomwe changosalira kuti angokonza ziwiri zitatu kuti kodi ma payment structure akhala otani uh, potenga kuti uh, the agreement of course is closed the agreement is closed so Player yu, nthawi ina iliyonse akhala osewera wa Arsenal so uh, uh, should we say ndi player amene mwina masapota arsenal amene atha kukhala naye kuti ndi osangalala potengera kuti matransfers ambiri apita uh, masapota akufuna ndithu striker wawo omwetsa zigoli zochulukirapo kwa padutsa zaka 100 tsopano season imene yathayi player wa arsenal sanapitirire zigoli zokwana 15 koma masika mm, kumasika 15 kumakwera

ndi munthu oti is a prone injuries guy always injured you know ndi player amene kuti akabwera pa ground akakhala kuti wachira bwinobwino amaonesa kuti mkatimu muli ndani muli player komano nkhani ndi yovulalavula ija ndi imene imapangisa kuti izipangaso uh, stable, distable uh, plan ya ndani ya Mikel Arteta I think kubwera kwa Victor ndi imene angapanga so replace Gabriel Jesus you understand ndi player woti wakhala akuchinya zigoli uh, ku last year managed to score over 80 goals in, in all world competition we are talking about assist and goals zonse pamodzi 80 wapangidwa involve with 80 goals so ndizoti ndi player wabwino think kubwera ku ku Arsenal kuthandizanso maybe to to win this EPL for the first time after several years ku Arsenal timu ina itapambana chi- chikho cha world cup chelsea kukamba za new signings liam delap komanso mnyamata uja a pedro yes uh, pedro amene joao pedro wangosewera masewero osachepera 4 kukhala ndithu katswiri wa World Cup, kodi ndi zotani zimenezo kuti Chelsea ndi imeneyi tiyembekezere zotani ku timu ya Chelsea kupita mu 2025 2026 season ya Premier League? I think this season we will see a different Chelsea. Mm. Potenga ndi performance yomwe akhala kutionesa mu uh, tournament imeneyi we're talking about this FIFA Club World Cup. You understand?

uh, Ousmane Dembele mwina ndi ma contenders a uh, Ballon d'Or imeneyi ya chaka chino tukamba za final imeneyi ya 2025 edition of World Cup Club World Cup ya FIFA kuti chinapu- chinavuta ndi chani kuti ikagonje mpaka 3-0 mu final ya Serie A. I think Enzo Maresca Ah, ana- anabwera ndi nzeru zokhwima you know. Ve- very technical tactical and technical Mm, ma tactics ake i think i- psg ndi chelsea maseweredwe awo onse ndiofanana onse ama- amasewera mpira otani otama othamanga opatsana opatsa komano i think ah, midfield ya chelsea ndi imene ina- ina- imawina mpira kwambiri very physical

inakhala decision yabwino i think Reece james ndi player woti ndi olimbikira ndi wabwino taonapo zimene za even mauricio pochettino um, ana- anayeserapo ndithu Reece james kumuyika pachani uh, pakati potenga kuti akakhala mbali mujamu amakhala ndi pressure zomwe imapanga kozimu kuti azipeze zimachani zimainjuries so potenganso ndi mmene game ija inatenthera i think panali combination yabwino ya

FIFA Club World Cup timu ya Manchester kugula tu timu ya Manchester City nkuzabwerera ndithu even same final osafika chinavuta ndi chani Pep Guardiola side kukamba za achina uh, check kukamba za Mamushi achina- there. Mamushi. kukamba we talk of recruitment of IT uh, Alt Noli amene anali mgulaso ku timu ija ya ya ku timu ya Wolverhampton Wanderers Rayan Ait-Nouri ameneso tukamba za nyamata amene anagulaso ku timu ija ya Lyon ndi mapuleya ena amene anagudwa ndi chani chimene City idaphunzira ku ku club world cup Ah, you know maplayers ambiri a- amene ama- anasewera tournament imeneyi ambiri aja anali oti akubwera kumene mm. you know sanaziwane kuti kodi mzangayo amasewera bwanji Mhm. komano i think pakutha pa nthawi ka pre-season ka- ka- ka- ka- kayambika Ah, i think ni, ah, guardiola ndi pamene angapeza ndithu first season ya mphamvu potenga kuti taona maplayers ofunikira kuchoka ku timu we are talking about the De Bruyne himself Mm. understand so maplayers amene atumikira of course uh, they didn't

kaya amaseleula kaya zinakhala bwanji ananena kuti "Ah, timu yanga imene ililipo tikhoza kukachenya timu ina iliyonse koma nkhani ndikumbuye kwangako pang'ono koma ndi mpikisano umene ndi mpikisano wophweka kwabasi No, that was a joke.
Mm, ah, ndi mpikisano wophweka kwabasi Ndi pamene tikuona kuti chelsea ukagonjetsa timu ya

as as malawians ku FAM uko chonde let's learn from this Mhm. tiphunzirepo kanthu kuchokera kwa azinzathu they are doing better mpira ndi business I think uh, I think uh, president wa FAM Bambo Fleetwood Haiya anali anali konko konko anali konko akachitira Ana- ma- witness

uh, on this program uh, choyambirira ndinene kuti i- ifeyo tabwera sopano kuzakhala tabwera kuzakhala choyambirira ndi chimenechi one ti- uh, onse amene mumatipanga follow pa page ifeyo timaunyadira choyambirira chimenechi i think uh, chachiwiri we are here for you ifeyo without you can't be here

komanso leonard mposa junior mpulogalamu ino ya scoop special talk imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana komanso osaiwala timakhala ndi talk sport podcast yathu ya scoop platform zimene timakhala tikukambirana ndipo imapangidwa share mma platform athu okhudzana ndi ife management yathu tikukamba za youtube channel komanso facebook talk sport komanso active sports ah, pano pa facebook komanso youtube channel yathu ndipo um, mmalo mwa scoop platforms yathu yonse kuno timanena kuti timakunyadilani komanso ife timakondwa kuti mumakhala pompo kuti fo- kutimvetsera bwino lomwe kuti timakambirana nkhani zotani kufikiranso uh, mu programu ina komanso mapost athu pompano ndiye ndi pa pachimake pa ma breaking news komanso zonse zakunja mumazipeza zili pano timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana komanso kupangirani post uh, wave after wave each and every day komanso each and every moment kuti mudziwe kuti kunjaku kuli zotani mighty Wanderers ikumana ndi Nzozozitama ndi zotani zimenezo comment in the section ngati program ingabwere uh, masewero atatha ndi kuti we'll be grateful to hear what your thought of performances from both sides tikumanenso maprogramu ena